Ba colceathar Íosa é Eoin Báiste. Bhí cónaí ar Eoin Báiste amuigh san fhásach cóngarach don Abhainn Jordan Gach lá, tháinig Eoin go dtí bruach na hIordáine chun labhairt leis na daoine. Bígí réidh, arsa Eoin. Tá ríocht Dé ag teacht. Déanaigí athrú ar bhur saolta. Ná bígí ag goid. Ná bígí ag insint bréige. Déanaigí athrú ar bhur saolta. Bígí réidh, tá Ríocht Dé ag teacht! Tháinig slua mór daoine chun éisteacht leis. D'éist siad leis agus chun taispeáint go raibh siad ag déanamh athrú ar a saolta, shiúil siad isteach san Abhainn Iordan le hEoin go mbaistfeadh sé iad. Chuir Eoin corp iomlán an duine faoin uisce agus tháinig siad aníos réidh i gcomhair tús nua. Lá amháin bhí Eoin ag rá go raibh duine níos tábhtachtaí ná é le teacht. Tá duine eile le teacht, ar seisean. Duine níos tábhachtaí ná mise! agus ní fiú mé a bhróga a cheangailt! Agus Eoin ag rá sin tháinig Íosa féin i láthair. Tháinig Íosa os comhair Eoin agus d'iarr sé ar Eoin é a bhaisteadh. Nuair a chonaic Eoin é, dúirt sé, Ba chóir go mbeidh mise ag teacht chugat, ní fiú mé do bhróga a cheangailt! Ach dúirt Íosa leis. Ná habair, seo an rud cóir le déanamh! Baist mé. Shiúil Íosa isteach sa Iordan le hEoin. D'imigh Íosa faoin uisce go hiomlán. Nuair a tháinig Íosa aníos ón uisce, d'oscail neamh agus tháinig colm anuas ar Íosa agus bhí guth le chloisteáil ag rá, Seo mo Mhac muirneach. Tá mé lán sásta leis. Bígí ag éisteacht leis. Na Rúndiamhra Lonrach. An Chéad Rúndiamhra Lonrach Baisteadh Íosa. Ár nAthair atá ar neamh, go naofar d'Ainm, go dtaga do Ríocht, go ndéantar do thoil ar an talamh mar a ndéantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu agus maith dúinn ár bhfiacha mar a mhaithimid dár bhféichiúna féin is ná lig sinn i gcathú ach saor sinn ó olc. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guí orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guí orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guí orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guí orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guí orainn ar peacaí anois ar uair an bás. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de grásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guí orainn ar peacaí anois ar uair an bás. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de grásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guí orainn ar peacaí anois ar uair an bás. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guí orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guí orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen.
Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guí orainn ár peacaí anois ar uair ár mbás. Amen.
Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh. Mar a bhí ar dtús mar atá anois agus mar a bheas go brách le saol na saol. Amen.